Wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mdala amene wamangidwa pa mulandu ogwiririra koma mdalayu sanagwiririre mkaziyo chinali chibwenzi chake ndipo umu ndi mmene zilili mdala ameneyu zina lake ndi Mr Mayamiko amachokera ku Phalombe Mr Mayamiko adakwatira mkazi wawo mu chaka cha 2021 ndakukhala kukhala e mu chaka cha 2023 anapanga chiganizo choti mkazi wawo atenge mimba ndipo mkazi wawo adatengadi mimba ndiye kenako amakhala. Mkazi wawoyo mimba imene amatenga idali yotopa. Ndikati kuti yotopa ndikutanthauza kuti mimba yakuti sungapange china chake mwawekha. Mimba imene imapangisa kuti mtsikana akhale waulesi. Zotsatira zake amakhala amakhala e mpaka na mwana anabadwa. Atabadwa anapitirizabe kukhala. Ndiye mu chaka cha 2025 chakumapeto Akuti Mr Mayamiko adapanganso chiganizo chomupasa mimba ina mkazi uja ndipo anampasa munali chamu December nde munthawi imene amakhalayi ataona kuti zinthu sizili bwino mkazi wangayi zinazina sangakwanitse kupanga mwayekha adamuuza mkazi wake uziwa chani ndifuna iweyo upeze wantchito Mkazi wake Belita atamva zimenezi adali osangalala. Pozindikira kuti amuna ake aonetsa chikondi, Belita adapita kumudzi kwawo. Adakasaka mtsikana wantchito ndipo anam'bweretsa mu chaka cha 2026. Atam'bweretsa adayamba kukhala naye mtsikana uja ndipo china chilichonse chinali bwino. Ndiye mimba yake itafika pa level yakuti Mr Mayamiko sangagonane naye Belita, kudapezeka kuti Mr Mayamiko adapanga plan mwaokha pofuna kusiya kugonana ndi Belita. Kenako adamfikira mwana wantchito uja. Adamuuza kuti, Udziwa chani? Ineyo, mkazi wanga, panopa singathe kumthira. Nde ndapanga chiganizo choti nzikuthira iweyo. Ndipo ndizikupatsa salary. Mkazi wanga akakupatsa malipiro, nanenso ndizitenga ndalama zofanana ndi salary yako nkukupatsa komanso china chilichonse chimene ukufuna ndizikupangira. Mtsikana uja atamva zimenezi adaona ngati kuti udali mwayi wake. Zotsatira zake adavomereza. Kenako anthuwa adayamba kudyana. Nde amadyana beans amadyana beans ndipo china chilichonse chinali bwino. Nde week yatha akuti Mr Mayamiko anamuuza Belita uziwa chani ndifuna mpite ku church. kuli mapemphero a usiku ndikabwerako mochedwa zotsatira zake belita anati okay chabwino mungathe kupita mr mayamiko adanyamuka kumapita koma malipoti akunena kuti mr mayamiko sadapite anazemba adapita ku lumu kwa mwana kuja ndiye kumene kujako amamchapa mwana uja belita samaziwa china chilichonse ndi akuti pakati pa usiku m'mimba munayamba kupweteka mwa belita zotsatira zake amafuna madzi otentha Iye uja anazuka anapita ku lumu kwa mtsikana uja ndi atafika pa khomo amaodika koma mtsikana uja samasegula zotsatira zake mtsikana uja anaseguladi koma atangosegula Belita anangolowa straight amafuna akakhale pa bedi koma chodabwisa ndi chakuti mtsikana uja atangosegula Belita adaona mamuna wake ali mlumu muja kenako anayamba kumfunsa zikukhala bwanji kutani kuno Mr. Mayamiko adasowa zochita chifukwa chakuti adapezerera ali kulumu kwa mwana uja. Zotsatira zake Belita anakwiya, adayamba kulalata kuwalalatira Mr. Mayamiko kuti sungandipange zimenezi, komanso mwana uja anamuuza kuti ndiwe mwana woipa izi ndi izi, ndinakutenga kumudzi ndi cholinga choti undithandize osati kuti tizizapanga share amuna anga. Atatukwana-tukwana adasiya amuna ake komanso mwana uja anamuuza kuti mawa mammawa unyamuke uzipita ndalama yako ndiyi. Ndiye kunapezeka kuti mawa mammawa kutacha mwana uja anatenga katundu wake ananyamuka kumapita koma atafika kunyumba kwawo sadauze zimene zinachitika sadauze akwawo zimene zinakhalira adauza kuti ineyo kunyumbako ndathawako. chifukwa chakuti abwana abwana anga amakhalira kundigona mokakamiza ndiye akhala akupanga zimenezi kwa nthawi yayitali ndiye dzulonso chimozimozi amafuna andigone ndiye ndangofika potopa ndathawako ku nyumbako mayi ake a mwana uja atamva zimenezi kuti mwana wawo amapangidwa nkhanza kumene anapita kuja anapita straight ku polisi ndi mwana uja atafika ku polisi analembetsa statement zotsatira zake mr mayamiko anaitanidwa panopa amangidwa pa mulandu ogwiririra mwanayu koma mwanayu chinali chibwenzi chawo ndipo anagwirizana koma zotsatira zake akuimbidwa mulandu ogwiririra panopa ali mchitokosi zotuluka ayiwale ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro anthu amene muli ndi mchitidwe umenewu omati wantchito akabwera nyumba mwanu kumagonana naye Akuluakulu khalani osamala. Mudzakumana ndi ena ake okwiya, mudzagwirizana nawo, mudzagonana nawo, koma pamawa adzagwiritsira ntchito njira imene munagwiritsa ntchito inuyo pofuna kuwakopa, pofuna kuwononga banja lanu, pofuna kuwononga inuyo. Akuluakulu khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. makamaka mukakhala kuti zanu zikukuyenderani makamaka mukakhala bwana anthu ena ake amayang'anira inuyo chifukwa chakuti anthu amene amayang'anira inuwawa ena mwa anthuwa alibe mtima wabwino ena mwa anthuwa samakufunirani zabwino ndiye mudzagogoda polakwika khalani osamala guys kunja kuno kunayipa pano ndi pa street